nwanne biko agbaghana nwanne gị ọ bụrụ na ụwa jụgodu gị ajụkwana nwanne gị nwanne bụkwanụ nwanne i jide biko cheta nwanne gị gị na nwanne gị segodi okwu unu gba mbọ mezie maka na iwe nwanne ekwesịghị iru n'ọkpụkpụ ejila maka okwu unu nwere wee chụpụzie nwanne gị ejikwalanụ maka ya wee gbuo nwanne gị i gbukwanụ nwanne gị onye ga-azazi nwanne gị ị gbakụta ya azụ onye abụrụzie nwanne gị nwanne m bụkwanụ nwanne m ntị adịkwa Veronica bụ nwaanyị mara ezigbo mma nya tọtachara ụmụnne ya ndị nke ọzọ mana nsogbu Veronica nwere bụ na ahụ na-agbakasị ya oge niile ọ na-atakarị ịghagha oge ọbụla a hụrụ ya ihu na-afụkarị ya ụfụ Veronica ewee tolite wee lụọ di ọ nọọ otu afọ na be di ya kpọrọ nwanne ya nwaanyị nke ọ tọrọ aha nwanne ya nwaanyị ahụ kwanụ bụ Favour Favour agbagota wee nọọ otu ọnwa wee chọrọ ebe ọ na-erere mmadụ ahịa ọ na-ere ahịa a na-akwụ ya ụgwọ kwa ọnwa ka Veronica hụ na Favour apụnwana apụnwa ọ na-abụ o mechinwa ọrụ Veronica akpọọ ya sị ya nya gotekwa azụ na ọ batanwa ọ makwa na ọ bụkwa ọnwa ka a na-akwụ ya ụgwọ azụ ọ sịrị ya gote ọ naghị enyekwa ya ego Veronica enweghị ihe ọ na-eme Veronica anaghị azụ ahịa nke o ji arụ ọrụ n'ụlọ ka ọ na-anọ elezi nwatakịrị anya di ya bụ ihe na-ebu ezinụlọ Favour ewere ya ka ọ bụrụ ụzọ aka ya si enye aka n'ezinụlọ tupu ọnwa ana-agwụ Favour erikọọna ego a kwụrụ ya ọ bụghị nni ka o jiri ya ri ọ bụ azụ ka ọ na-eji ya egote Favour megidere ihe a wee duo onwe ya ọdụ wee sị na ya megide ihe a ya ga-enweta one naira ya ji wee bido ihe ọ na-abụ nwoke bịa igo ihe n'ebe ọ na-ere ahịa Favour ayọnwa ya nwere ihe ị na-emere anyị nyetụnụ m oge ụfọdụ ọ na-emere ụfọdụ anya mgbe ọrịa ọha ndị nke chọrọ inye ya enye ya narakwa ya akara ekwentị maka na ị ga-eweta ihe tupu enye gị ihe ndị nke dịkwanụ mean na-abara ya mba na-ajụ ya ka ọ bụ etu a ka o si eme na a zụkwara ya azụ na ọ ga-emegide ihe achụsa customer ya ihe Favour ji eme ihe ndị a bụ ka o meetie up ka o mee ihe bụ uche aunty ya otu ụbọchị ka Favour si ọrụ na-abata o nwetaghị ego azụ ụbọchị ahụ ogidi nwe isi na-abata ihe ọ na-apụta nya apụta aunty ya Veronica ajụọla ya maka azụ Favour sị ya na ego azụ apụtaghị ihe a wee taa Veronica n'isi tantantam maka na ọ kwaana akpịrị ọ ga-eji wee ga-eri azụ Veronica malite tanwa ịghagha na-ataso eze Favour ele anya hụ ka ọ dị ya n'anya gaa buru galọn mmiri gawa ịgba mmiri ka o nyere ya efe Veronica dọchie nya azụ sị ya nya jidere ya nwata ka ya mara ihe a ga-eme azụ a ka nya gaa ahịa ọ bụrụ na aka nya tụrụ na o ru echi Favour chume ya bụ mmiri Favour sị mba ya achọghị ihe na-enye ya nsogbu n'ụtụtụ echi ya chọrọ ịma ụzọ aga ọrụ ka ya gaa gba nya tupu ndị a ana-agbachi borehole etu a ka Veronica si wee chụnwe ya ka ọ nara nya ya bụ galọn Favour eburu galọn ganwe ichu mmiri ihe wee takwuo Vero n'isi na-ewe ya ọ na-atamu Veronica sụnwụgidere di ya wee bata ajụọ ya ajụ ma nke a jụrụ ya ma nke a na-ajụghị ya ọ na-akọsị na Favour awaana anya na ọ marana nwoke na ọ na-elezi ya anya n'isi nye acha nwaanyị anya nye aka anya ọ kọrọ gbago ọ kọrọ gbadaa ya wee wee di ya iwe na nwanne nwunye ya na-ele nwunye ya anya n'isi ọ jụghị Favour ka ọ mara nke bụ eziokwu bulie ụtalị pịanwa Favour n'abalị ahụ ka ọ na-apịazi Favour Favour na-agbazi Veronica abanye gaa buru akpa Favour bupụta ezi sị ya nya si pịa nyere ya efe na ya lakwu ụmụ nwoke ahụ na-ebu gị isi na ọ dị ya ka ọ hụ n'ụzọ oge Favour lepụrụ anya hụ akpa ya n'ezi ahụ ajụọ ya oyi o kwughizi okwu ọbụla anya mmiri ju ya anya o jisi ike banye n'ime ụlọ chịrị akwa ya ndị aka ya ruru wesịrị ihe ya ndị ọ hụrụ pụta n'ezi buru akpa ya pụwa ọ pụtara n'etiti iro lee anya n'ihu lee anya n'azụ ọchịchị agbaa n'ebe niile ọ maghị ebe ọ na-aga ọ sị ka ọ lawa vileji ụgbọala ga-ebula ya vileji anọghị o nweghị be onye ọ ma ọ ga-ehi Favour wee pụọ gaa hie na paakị ka chi bọrọ ọ chọọ ụzọ ya mgbe m hụrụ Veronica n'anya ọ chagharịwa ya ebe niile ma ọ hụghị Favour ọ kpọọ ndị ụlọ ndị ụlọ asị ha ahụọ Favour ọ gasị ebe o nwere ike ịgagasị mana ọ hụghị Favour ahụ a ka Favour pụrụ na-ata tagide ahụhụ wee nọrọzie n'ọnọdụ ọ nọ taa ọ dị ka atụgharịrị ya ajụ Chukwu agbanweere ya ọnọdụ ọ nọtụ o zigara nne ya ego o zigara nne ya ego nne ya akpọọ Veronica sị ya na ọ bụ Favour bụzi na ya na-eri nni na ọnwa gara aga o zitere ya 20 n'ọnwa a o zitere ya 30 ọ dị Veronica ka ego aka na nkụ ọ chọnwa ụzọ ọ ga-esi wee gaa kpọọ Favour maka Favour tinyere nọmba ha niile na blacklist Favour gachaa n'ọrụ otu ụbọchị bata na-ezu ike akara ekwentị ya akụọ o lee anya ọ maghị akara ekwentị dị ihe ahụ ọ zaa olu ọ nụrụ bụ olu nwanne ya nwaanyị Veronica Vera na-asị ya biko ya gbaghara na o nweghị ka okwu dị a na-agaghị emezi ya emezi ọ dị Favour ka ya kọtụọ ekwentị otu obi asị ya chere mara dịrị ihe ọ ga-akọ Favour sị ya nsogbu adịghị Veronica sị na o nwere ihe ọzọ o ji wee kpọọ ya na ọ bụghị maka nke a na landlord ha nyere ha quit notice kemgbe last month na ọ bụ echi ya bụ ụbọchị ikpeazụ e nyere ha na di ya gbakarịgide n'ala na o nwetaghị ezigbo ego na ego ha fọrọ 70,000 na ọ bụrụ na ọ ga-enyetụrụ ha aka ma ọ bụ mara ebe ọ ga-ebite ego ya biko ya gbatara ha ọsọ enyemaka Favour ekutuo sị ya nsogbu adịghị ka ya mara ma o nwere ihe ya ga-emenwu wee kọtụọ ekwentị o dinara n'elu akwa na-eche na-eche ụbọchị ndị a chụpụrụ ya n'ụlọ ụbọchị ọchịchị kwụrụ ebe niile mmiri amaa ya maa akpa o bu o chere gbago elu o chere gbatu ala o chechaa sị na ya ga-ablọkụ ndị a wepụta ekwentị ya wepụta nọmba ha ka ọ blọkụọ mana ịpịzi aka na blọk bọtịn ekweghị ya ka ọ na-atụle ihe a meseji abịa n'ekwentị ya ọ bụrụkwa otu nọmba ahụ ihe dị na meseji ahụ bụ in case this is my account number o dee account number ya Favour wee chemie ime wee kutuo wee zigara ha 100,000 kpọọ ya n'ekwentị sị ya ma o nwetala ya Vera asị ee na o nwetala ya ọ kọtụọ ekwentị ya gbanyụọ ya o ruo n'echi ya ọ pụọ goro sim kaadị ọhụrụ wepụta nke a gbachie ya ha kpọdewe ya n'ekwentị ọ chọọ ịkpọ nne ya ọ haịdịa nọmba ya ka ọ ghara iwere akara ekwentị ahụ nye Vera o wee bụrụ iro dị n'ụlọ gee m ntị iro dị n'ụlọ dị ka agwọ abalị ọ bụ na a gwaghị gị ebe isi ya dị ị ga-ebido n'ọdụ gaa gbunwe mgbe ahụ isi ya atụọ gị o nweghị ihe ọzọ m na-ekwu ebe a na-abụghị okwu m kwuru na mbụ nwanne biko agbaghana nwanne gị ọ bụrụ na ụwa jụgodu gị ajụkwana nwanne gị nwanne bụkwanụ nwanne i jide biko cheta nwanne gị gị na nwanne gị segodu okwu unu gbaa mbọ mezie maka na iwe nwanne ekwesịghị iru n'ọkpụkpụ ejila maka okwu unu nwere wee chụpụzie nwanne gị ejikwalanụ maka ya wee gbuo nwanne gị i gbuokwanụ nwanne gị onye ga-azazi nwanne gị ị gbakụta ya azụ onye abụrụzie nwanne gị nwanne m bụkwanụ nwanne m ntị adịkwa ya gazie